Mar is eol dúinn, bíonn an roth ag casadh. Tar éis bua iontach i mBabhta 1 nuair a chloíodar Áth Cliath, chaill Ciarraí i gcoinne Port Láirge i mBabhta 2. Ina gcoinne ag an deireadh seachtaine bhí an Mhí. Tar éis taispeántas díomách i mBabhta 1 i gcoinne na Gaillimhigh, d'éirigh leo na maidí a neartú le bua cuimsitheach ar Áth Cliath. Cad a bheadh i ndán dóibh i mBabhta 3? Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta. Ciarraí sna geansaithe gorma anseo anois ar ndóigh, iad as baile agus an dara seachtain i ndiaidh a chéile, contae na Mí sa mbaile. Ciarraí ag coinneáil seilbhe anseo, tá siad foighdeach. Díomá orthu cailliúint an tseachtain caite in aghaidh Phort Láirge a raibh bua acu arís inné. So, Port Láirge ag dul go maith ansin. Sin ah, tá an cúl scóráilte agus an-chúl é sin faighte ag Leah McMahon. Bhí siad foighdeach nuair a fuair Leah an tseilbh, chas sí, seans agus báite. Ciarraí arís agus Anna Galvin. Isteach go dtí Leah McMahon arís. Á, déanta go deas ag Leah anois, tá seans ar an dara cúl agus tá an dara cúl scóráilte ag Leah McMahon. Phreab sí an liathróid go hálainn le héalú ón gcosantóir. Is b'fhéidir go mbeidh díomá ar bhainisteoir na Mí leis an gcosaint ansin ach An-chríoch. An Mhí ag teacht arís agus anois tá scór ag teastáil uathu. Sin níos fearr, na tosaithe, bhí siad thar barr an tseachtain seo caite, seo seans anois ag Orla Finnegan agus an cúl faighte ag Orla Finnegan. Díreach a bhí ag teastáil uathu. An bearna laghdaithe go suntasach. Comhimirt dheas agus an-chríoch. Ciarraí ag teacht arís. Catherine Ryan ansin. Siúd í Síofra O'Shea agus é buailte go deas ag Síofra, bhí sí i mBóthar Gliadháin. Péire eatarthu arís. Ciara Smyth ag cur isteach, bhí sí thar barr Dé Luain seo caite, seo seans ag Ciara agus é buailte go deas aici imreoir atá ag dul go maith faoi láthair. Is beag atá eatarthu anseo. Ciarraí ag teacht arís, comhimirt deas ansin agus é faighte ag Anna Galvin. Anna an pas isteach sa lár. Buailte isteach go dtí Síofra O'Shea arís. Síofra ag iarraidh éalú, tá an tseilbh fós aici. Seans ar chúl agus tá an tríú cúl scóráilte ag Ciarraí. Aon uair a théann an liathróid isteach tá an líne lántosach sin contúirteach dhá chúl faighte ag Leah McMahon is anois an tríú ceann is an ceann seo atá aimsithe ag Síofra O'Shea. Ciarraí ag teacht arís ach ansin coinnithe rófhada. Cic saor don Mhí. Bhfuil deis ar fhrithionsaí b'fhéidir? D'fhéadfadh a bheith. Tá sé ag Ciara Smith, Ciara ag tabhairt faoi agus Ciara go deas thar an trasnán. Imreoir eile atá ag dul thar barr. Tá níl ach dhá chúilín idir na foirne, an-choimhlint anseo. B'fhéidir gur sé coinní a bpas fad ansin ag ceacht an imirce leanúint ar aghaidh. Seo é an seans anois ag Mary O'Connell, Mary amuigh ar an gcliathán agus ansin ciceáilte thar barr aici. Trí cinn idir na foirne arís eile. Buaite go sciobtha. Pas faighte ar ais ag Emma arís. Emma ag breathnú ar an sprioc agus tá imreoir mar Emma, má fhaigheann sí seans mar sin, gheobhaidh sí scór. Clibirt imreoirí sin nach Ciarraíoch atá ag teacht amach as agus cic saor isteach dóibh siúd agus an óid fed le Hill Arnott ar aghaidh. Leis an buaite go sciobtha. Pas isteach go Síofra Ó Sé, Síofra Ó Sé, seo seans anseo ag Mary O'Connell agus an ceathrú cúl scóráilte ag Ciarraí anseo. Aon uair a théann an liathróid isteach bíonn an chontúirt sin ann, cúpla pas deas díreach thríd na cosantóirí is ansin báite. Contae na Mí ag teacht arís sa cheathrú ann, tá moladh ag dul dóibh An Mhí seo arís i gcoimhlint. Seilbh fós ag Orlagh Sheehy agus Orlagh Sheehy, oh! Trasnán buailte ansin! Orlagh Sheehy a bhí ann ag an deireadh. Sí Marion Farrelly a bhuail an trasnán. Tháinig an briseadh anuas go dtí Orlagh Sheehy. An-ruathar go deo ag Marion Farrelly ansin. Mí-ádh nach ndeacha a hiarracht isteach ach bhí Orlagh Sheehy san áit cheart. Níl ach trí chúilín idir na foirne. Ciarraí ag teacht arís agus Síofra Ó Sé agus Síofra go deas simplí thar an bposta dó. B'fhéidir go mb'in a chinnteos an bua anseo. Tá an Mhí ag teacht arís an fheadóg dheireanach séidte an tráth seo agus bua ag na cuairteoirí.